Ba léir ar aghaidh go gcéadfáiltí ag an gclár tábhairne. Bhuel, tá sé in am a'd éirí. Ha? Fuair mé ríomhphost ó Francis. Cé hé Francis? An príomhoide. An Máistir Mac Ionnrachtaigh an t-ainm atá air, ní Francis. Bhuel, is fear an-deas é Francis agus tá sé thar a bheith foighdeach leatsa agus do chuid iompair. Ach yeah. Tá sé ag iarraidh ort a dhul isteach gach lá an tseachtain seo agus uair a chloig a chaitheamh ag cleachtadh leis an mbanna scoile. Tá mé ar fionraí, Mam. Yeah, tá's a'm go bhfuil tú ar fionraí. Agus ó tharla go bhfuil, mholfainn dhuit pé rud a iarrann Francis ort a dhéanamh, gan aon argóint. Nó b'fhéidir, go n-athróidh sé a intinn agus go gcaithfidh sé amach as an scoil thú! No, no, no, no, no, no! Samhlaigh, dia sin, Joe B. Ní raibh mé chomh náirithe i mo shaol. Níl mé ag cleachtadh leis an mbanna scoile. Dúirt tú leis go ndéanfá é seo. Ná gabh siar ar d'fhocal ar a bhfaca tú riamh. An gcloiseann tú mé? Okay? Yeah, okay. Bhuel, aon rud uait ón siopa? Caithfidh mé siopadóireacht a dhéanamh. Níl tada istigh agus tá mé ar an shift deireanach anocht. Oh. An mbeifeá in ann airgead a chur i mo revolut? Tuige? Caithfidh mé sreang nua a fháil do guitar Dhaid. Sure, nach bhfuil neart sreanganna ag na roadies sin ar fad atá anois aige? Ah, ba mhaith liom seit deas a fháil dó. Oh, tá mé féin ag dul to town anois. Beidh mise in ann iad fháil dhuit le tabhairt dhó. B'fhearr liom féin iad fháil, má tá sé sin ok. Le cinntiú go bhfuil an gauge ceart. Is leor fiche euro, glacaim leis? Ah, bheadh caoga handy má tá sé a'd. Huh, bhfuil tú ag ceannach guitar nua freisin dhó, bhfuil? Caoga euro! Jesus! Thanks. Oh! Bhfuil sé ok má thógaim iasacht do rothar? Tá mo cheann féin fós briste. Ah, yeah, ach caith seaicéad lonrach agus do chlogad. An gcloiseann tú mé? Yeah, yeah. Agus bí cinnte go gcuirfidh tú glas air. Yeah. Euro. What? Fanny. Hi. Hi, it's Mr. Johnny. Hi, Johnny. Fáilte chuig Ionad Aclaíochta an Atlantaigh! Yeah! Em, seachain, ok, cheannaigh mé ballraíocht bliana dho mo bhean dhon Nollaig, Maggie Ní Dhúill, agus tá na pasanna breise dho chairde a'm, ach rinne mé dearmad orthub inniu, tá siad sa gcarr eile agus tá an carr eile sa ngarage faoi láthair. Ok. An mbeadh sé ok dá ngóinn isteach? Tá an trácht ina chéas agus más gá dhom dhul suas ag an ngarage chun an pas a fháil, ní bheidh am a'm mo sheisiún cardio a dhéanamh. Bhuel, Níl cead aon duine a scaoileadh isteach nach ball reatha iad féin. Agus ní oibríonn na pasanna sin ach amháin má tá tú leis an duine gur ball reatha iad. An mbeadh Maggie in ann a thíocht in éineacht leat, b'fhéidir? Níl, faraor. Tá sí gafa ag obair. Is banaltra í. san ospidéal. Bíonn sí ag obair le páistí óga a bhfuil ailse orthu. Oh wow. Yeah. Mar sin é? Yeah. Ah, tá sí iontach. Oibríonn sí an-chrua. Is ar éigin a bhíonn sí lá saor. Ní áirím am le dhul ag an gym. Banana. Ó tharla nach bhfuil an bainisteoir thart inniu, scaoilfidh mé isteach an uair seo thú, OK? Ach bíodh na pasanna leat an chéad uair eile, OK? Agus Maggie, más féidir? Ah, nár laga Dia thú! Freastalaí ag teastáil ag till a cúig. Haigh! Ar mhaith leat beagán sú a bhlaiseadh? Ó, tá sé lán le vitimíní agus cabhraíonn sé lenár gcóras a shuaimhniú agus taitneamh a bhaint as an saol! Yeah! Ach tá cúpla galún uaim tá mé ag ceapadh. Oh tá sé go maith! Fan go mblaisfidh tú! Suaimhneas an t-ainm atá air, tá trí bhlas iontach ar fáil ann, so Mango, Meacan Dearg agus Carraigín! Ah, Mango. Freastalaí ag teastáil ag till a cúig. Caith amach ceann eile acu sin, maith an cailín? Níl cead againn ach ceann amháin a thabhairt amach an duine. Ah, go on! Agus tógfaidh mé buidéal nó dhó uait. Aha. Hi, Joby. Ha? Tóg go réidh é. Labhair go soiléir. Céard a tharla? Cá bhfuil tú? Bhfuil tú ok? Ó tá go dona. Och Jesus. Cén áit? Bhfuil aon duine thart le cabhrú leat? Tá, tá mé ar mo bhealach. Bhfuil sé ag obair? Ha? An sú an airíonn tú ar do shuaimhneas fós. Hey! Dúirt tú go gceannófá dhá bhuidéal!

Sin atá mé a dhéanamh! Tá tú ar ais, seans. Right, come on, gabh i leith, an taobh seo. No, no, deir sé anseo ar Google go bhfuil sé níos scioptha dhul an taobh eile. Yeah, ach tá sruthán ar an taobh sin agus tá sé deacair dhul thairis. Bhuel, bhuel, dá mbeadh sé deacair dhul thairis, ní bheadh Google ag rá liom a dhul ann, an mbeadh? Alright, leanfaimid Google mar sin. An taobh seo, ab ea? Céard a dúirt sí leatsa?

Picnic? Picnic? Ó, bhfuil tú okay? Yeah, yeah, tá mé, tá mé togha. Sorry faoin panic ar fad. Níl ann ach, níl ann ach go raibh mé ag ceapadh go mbeadh sé go deas picnic a bheith againn ar fad le chéile. Picnic? Yeah, tá salads deas ann, cáis, crackers agus torthaí agus sú talún. Huh. Níl aon fhíon ann. Sorry, ní dhíolfadh siad liom é níos túisce agus ní raibh aon chuid fágthaí sa mbaile. Ach tá sú anseo a chonaic mé sa siopa. Suaimhneas. Oh, yeah, chuala mé faoi sin. Oh, agus sorry as ucht an eh, bhréag bheag faoi mo rúitín ach Ní raibh mé in ann smaoin' ar aon bhealach eile, sibh a mhealladh go dtí an spota álainn seo ag an am céanna. So! Níl aon rud mícheart leat. No, níl. Tá mise théis tralaí iomlán siopadóireacht a fhágáil i lár an tsiopa. Maggie. Tá ar a laghad fine amháin luais faighte a'm cinnte, agus mé ag deifriú anseo mo údar agus mo chroí i mo bhéal. Maggie, come on. An raibh baint a'd leis seo. Ha? No, ní raibh aon bhaint ag Dad leis seo. Níl ann ach gur cheap mé go mbeadh sé go deas dá gcaithfeadh muid beagán ama le chéile. Sorry. Ha? Ok, ok, sorry. Níl ann ach go bhfuair mé geit. Should I mit? Yeah. Rinne tú é seo leat féin? Yeah. Sin an gnóthas, sorry, mar tá neart ann agus. Déan an radharc. Tá mé in ann trí chontae a fheiceáil as seo. Breathnaigh! Whoa! Canóin gloine den Suaimhneas sin ag do Mhama. Sea, níos mó ná sin, when. Seo Mam. Suigh síos agus lig do scíth. Mmm! An cháis sin go hálainn! Seo bheidh ag triail é. Cá bhfuair tú seo, Joe B? Bhí sé sin ar chúl an fridge ó uchtú é. Caochadh Mhaggie. Is anseo a thiocfadh muid ag siúl nuair a bhí Joe B ina páiste. Ní dóigh liom go raibh mé thuas anseo ó shin! Chéad uair a bhí mé thuas anseo ná tá mé ag ceapadh gur thart ar mí sular phós muid.

Bhuel, tá sé seo ar fad deacair ort. Tá sé deacair orainn ar fad. Fíor dhuit. Goile, céard eile a chasfas muid? Cén chaoi a bhfuil tusa Johnny? Ah, níl fhios a'am an ceann sin. Ah, tá mé ok, yeah. Sásta bheith libhse. Yeah? Rudaí ag dul go hiontach leis an gceol, buíochas le Dia, tá mé sásta bheith críochnaithe sa monarchan. Sin cool Dad, band ceart. Airgead ceart. Is cá bhfuil tú fanacht. Bhuel, ní raibh deis agam fós áit a fháil dhom féin ach tá an Band ag íoc as lóistín dhom agus muid ar an mbóthar. Agus tá an Tour Bus ann, ar ndóigh, nuair is gá! B'aoibhinn liom an Tour Bus a fheiceáil. Yeah, tá sé cool. Is cén chaoi a bhfuil tusa ag déanamh, you know, taobh amuigh den obair agus na gigs seo ar fad. Huh? Bhuel? Nach bhfuil sé díreach théis a rá leat? Cén uair a bhfuil an chéad gig eile? Níl mé cinnte de bharr mo chinn. Check an Instagram ansin go bhfeicfidh tú. Barúil agam go bhfuil gig againn i Nottingham go luath. An raibh mórán deis cainte agat le do dheaide faoi gach atá ag tarlú faoi láthair? Níl ann ach go mbeinn fiosrach. An bhfuil Johnny théis a mhíniú dhuit tuige a bhfuil sé théis bogadh amach as an teach? Nach féidir linn just taitneamh a bhaint as an bpicnic seo le chéile, Mam, gan tosú ag argóint aríst? An fhírinne atá i gceist a'msa, Johnny. 'Gus me 'nois le Bríd ní gabhaim ach suí 's féachaint ar do ghlinn

Ah, fág iad sin, Mam, níl aon deifir. Níl sé ceart ná cóir an rud seo atá tú ag déanamh, Johnny. Fútsa atá sé an fhírinne a inseacht do d'iníon agus níl mise chun ligint dhuit an scéal a chasadh gur ormsa an locht faoi seo. Maggie, níl barúil agam céard faoi atá tú ag caint. Come on, tá sé in am imeacht. Hea? No! Ní fós! Come on, Joe B. Anois! No! Tá mise ag fanacht le Dad! Ó céard a dhéanfas tú? Lig do scíth linn faoin ngréan, hea? Caith siar gloine eile dhon suaimhneas, hea? Níl mé ag imirt an chluife seo a thuilleadh, Johnny. Bhfuil tú ag iarraidh cúnamh a dhul thar an abhainn? Come on, b'fhearr dúinn glanadh suas, beidh cúnamh ó do mham ar na clocha sin thíos. Tuige, milleann sí rudaí orainn i gcónaí! A Brianna, bhí an rud a rinne tú anseo go hálainn, Joe B! Tá muid thar a bheith buíoch. Níl ann ach go gcaithfidh mé féin is do mham anois a bheith beagáinín foighdeach le Maggie. Tá rud eicínt ag cur as di agus caithfimid an spás sin a thabhairt di é a oibriú amach í féin, okay? Mar a fheiceann tú, ní féidir liomsa mo bhéal a oscailt a thuilleadh gan cur isteach orthu! Tá mé ag iarraidh teacht ag an ngig, Dad. Hmm? Ó cinnte! An chéad gig eile a bheidh ann i nGaillimh, beidh tú ann. OK? Bhfuil 'fhios a'd go bhfuil Warren Anson ag dul ansin le do Mham dáiríre thú agus tú ag caint ar an mBand nua? Mar sin é. Yeah, bhí mé ag taispeáint an físeán agus an stuff ar fad ar Instagram dóibh, agus fós tá mé ag ceapadh nár chreid siad mé. Cé mhéad buidéal fíona a bhí ólta acu ag an tráth sin though, a stór? Dad! Huh? Tuige nach bhfuil aon fhíseán dhíot ar Insta fós? Oh, mar sin é. Bhuel, sé an chaoi a bhfuil sé gur franchise atá sa mBand. Digital franchise, cineál cosúil leis na chippers. D'fhéadfadh duine ar bith ceann a oscailt ach an táille a íoc leis an mboss. So, mar a chéile atá Metro. Tá cúpla band ag taisteal na tíre. Ach, tá band s'againne ag fáil gigs níos mó anois le déanaí. So, thanks for the heads up. Labhróidh mé amárach leob faoi. Tá sé in am acub mise a bheith luaite acub ar líne. Nach bhfuil? Great. B'fhéidir go stopfaidh sé sin iad a magadh fút. Now, cloisim. go bhfuil tú ag tabhairt faoin gcomórtas amhránaíochta arís? Ara níl aon rogha agam. Muna seinnim sa gcomórtas tá siad ag dul mé a chaitheamh amach as an scoil. Ní bheadh sé sin go maith. Níl fhios a'm. Tá an ghráin agam ar an scoil sin. Is chuile shórt a bhaineann leis. Ní éireoidh rómhaith leat a stór leis an dearcadh sin. Tá an ghráin orm a bheith ag seinnt leis an mbanna scoile, Dad. Tuige? Mar níl siad sách maith. Ok. Níl siad eagraithe, ní éisteann siad, níl aon dynamic, agus bíonn an máistir Ó Sioradáin i gcónaí ag cur ladar isteach i rudaí. Umm. Bhuel, céard faoi má sheinneann band s'againne leat? Hah? An Metro? Yeah. Yeah, right. No, tá mé i ndáiríre. Bhfuil aon cheo sna rialacha a deireann nach bhfuil cead ag ceoltóirí gairmiúla seinm? Níl 'fhios a'm, ní dóigh liom é. Right, ok mar sin. Tú i ndáiríre? Yeah, tá mé lán dáiríre. Caithfidh tú é seo a dhéanamh, so bhí sé chomh maith againn é a dhéanamh ceart! Cool, Dad, go raibh míle maith a'd!